Níl aon fhoireann ó Chontae na Mí tar éis Craobh Peile Laighean a bhuachan ó bhuaigh Domhnach Seachnaill é siar sa bhliain 2002. D'fhéadfá gorta a thabhairt ar an tréimhse idir an dá linn ach i mbliana bhuadar Craobh an Chontae don chéad uair le breis is scór bliain, an éireoidh leo Craobh Laighean a chur leis? San Iarmhí thá ocht gcraobh as an aon chraobh déag is déanaí buaite ag Naomh Lomáin ach é sin ráite níl ach aon chluiche ceannais Laighean sroichte acu siar sa bhliain 2017. An éireoidh leo Craobh Chúige a chur lena gcuid? Mac Dara Mac Donncha athá i mbun tráchtaireachta babhta a haon de Chraobh Pheile Laighean AIB. Tá trí athrú déanta ag Domhnach Seachnaill, péire díobh sa líne lánchúil. Beidh Daryl McKenna agus Ben Duggan ag tosaí dhóibh. Beidh siad ag súil go bhfaighidh Charlie O'Connor agus Conor Gray an lámh in uachtar i lár slí. Tosaíonn Aaron Murphy sa líne lántosach taobh leis an imreoir contae Matthew Costello. Dhá athrú atá déanta ag Naomh Lomáin. Beidh Kelvin Reilly ag imirt sa líne leathchúil agus Fola Ayorinde i lár na páirce. Sé John Heslin an lántosach, an captaen agus ceannaire na foirne seo. Naomh Lomáin, curaidh na hIarmhí sna geansaithe gorma. Is é an Mhí agus an Iarmhí, comharsain agus naimhde tráth, siúd é Fola Ayorinde, an ruathar ag Fola, seans aige ar scór agus é lena chiotóg buailte go deas aige. Ní raibh sé in ainm is tosaí, thosaigh sé agus tá cúilín aige. Cic amach anois go dtí an lár is an seilbh buaite arís eile ag Naomh Lómáin. Píosa deas comhimeartha anseo anois do Sam McCartan uillinn ghéar ag Sam, Sam ag tabhairt faoin scór, sin an-scór ag Sam McCartan. An-tús curtha acu le cúrsaí anseo. Pas trasna an pháirce is faighte ag Sam McCartan arís. Pas curtha isteach anois don leath-thosach láir, Ronan O'Toole, Ronan ag casadh agus lena chiotóg breá scafánta, b'fhéidir ró-éasca ag an tráth seo. Tá ceithre chúilín idir na foirne agus níl aon cheist faoi ach go bhfuil an farasbarr sin tuillte ag na cuairteoirí anseo. Cuimhnigh gur i bPáirc Tailteann atá sé seo. Bheadh i bhfad níos mó cur amach ag Domhnach Seachnaill ar an ionad seo ná mar a bheadh ag Naomh Lómán. Ach tá Naomh Lómán ag teacht arís. Siúd é Danny McCartan, Danny McCartan, á bualadh ard agus Danny McCartan thar an trasnán. Cúilín eile agus iad ag cruthú go leor deacrachtaí. An cic amach mar sin is tá sé ag dul ar an gcliathán eile, féachaint an féidir le Domhnach Seachnaill beagáinín seilbhe a fháil. Tá faighte ag an leath-thosach láir ansin. Ceann sin curtha ar aghaidh. Seo é Niall Byrne anois, ruathar maith ag Niall. Leanacht tríd, an pas curtha amach aige. Faighte anois ag Matthew Costello, ó níl, tá sé imithe thairis ach anois tá sé faighte ag Matthew Costello. Seans ar chúl b'fhéidir, Costello trasnán, ó Aaron Murphy san áit cheart lena chiotóg agus an cúl ar deireadh scóráilte ag Domhnach Seachnaill. Anois b'fhéidir go raibh iarracht Matthew Costello imithe thar an líne ach is cuma, tá an cúl scóráilte agus bhí sé ag teastáil. Seilbh arís ag Naomh Lomán anois agus é, bhuel, d'fhreagair siad an cúl le cúilín dá gcuid féin agus tá siad fós ceithre chúilín chun cinn anseo. Gabhann an liathróid ag gluaiseacht go deas anseo anois agus iad ag teacht ar an ionsaí. Tá an tseilbh anseo anois ag Fola Ayorinde. Ruathar maith ag Fola, tá duine buailte aige, tá an dara duine buailte aige, tá sé thríd ar an gcúl agus tá an cúl scóráilte aige ansin. Fola Ayorinde, bhí obair le déanamh aige, triúr le bualadh aige, rinne sé é sin. Breathnóidh muid arís, b'in an chéad duine, lean sé ar aghaidh ansin agus phléasc sé thríd, ansin cosantóir eile, chuaigh sé thairis agus bháigh sé sa líon é. Teacht arís agus tá curaidh na hIarmhí ag déanamh scrios anseo. Seilbh fós acu ar ais go dtí Fola arís, píosa sleaschéim deas agus lena chiotóg thar an trasnán. An dara scór faighte aige lena chiotóg. Bearna mór eatarthu. Anois, an féidir le Domhnach Seachnaill teacht ar ais? Tá sé anseo anois ag Conor O'Donoghue, buailte ar deireadh ag Ciarán McCarrick agus í buailte thar an trasnán. Beidh i bhfad níos mó de sin ag teastáil. An tseilbh ag Naomh Lomáin arís agus tá siad foighdeach agus tá seacht gcúilín eatarthu agus bhuel tá sé deacair fiú ag an tráth seo bealach ar ais a fheiceáil anseo anois do Dhomhnach Seachnaill. Seilbh arís ag fir na hIarmhí, an pas curtha isteach, seo é Danny McCartan, tá sé ag imirt go maith, Danny, í báite aige lena chiotóg agus déanta na fírinne, cheapfainn go b'in sin, cé go bhfuil am fanta anseo againn, tá an farasbarr rómhaith, tá Naomh Lómáin ag imirt rómhaith. Tá anois, aon cúig déag le haon, a cúig, deich gcúilín idir na foirne, bhfuil aon seans ag Domhnach Seachnaill? Teacht ar ais anseo. An pas sin curtha isteach. Tá sé ag Ciarán McCarrick agus tá an dara scór ag Ciarán McCarrick. Éifeachtach nuair a thagann sé ar na hionsaithe. Naomh Lomán ag teacht arís. Ach roinnt daoine ag caint anois, ag caint faoi chraobh Laighean, ag caint faoi Nás na Rí agus faoi Chuala agus mar seo. Tá mé ag rá leat, beidh, má thagann Naomh Lomán tríothu, beidh siad san iomaíocht agus sin ceann buailte ag Seán Flanagan agus í buailte go deas aige. Domhnach Seachnaill ag teacht arís, ar ndóigh, bainisteoir nua an chontae ag contae na Mí. Robbie Bhreithnais, fear a bhíodh ag plé le Cill Mochuda Na Crócaigh. Seo ionsaí breá acu Matthew Costello. Raibh Matthew ag dul ró go mídhleathach ansin. Níl fear lár páirce atá ann, mo leithscéal. Conor Gray. Faighte trasna, seo seans ar chúl agus tá an cúl scóráilte. Tá sé faighte ag Jarrod Roche. Jarrod Roche ansin ag teacht isteach agus tá na cúlaithe ag aimsiú go leor scóranna do Dhomhnach Seachnaill anseo. Tá sé ag an bhfear lár páirce, Kevin Regan atá tugtha isteach acu. Seo anois Danny McCartan agus arís eile agus tá Danny McCartan taobh tíre as féin, ag déanamh go leor damáiste istigh ansin. Deich gcúilín fós eatarthu, ainneoin an chúil sin a d'éirigh le Domhnach Seachnaill a fháil. Tháinig Naomh Lómáin ar ais go láidir. Tá siad ag teacht arís. An bainisteoir Paddy Dowdall thar a bheith sásta leis an méid atá feicthe aige go dtí seo. An fear lár páirce anois, seo do John Heslin, John ag casadh thart, John thar an trasnán agus liú fiú níos mó ó lucht leanta Naomh Lómáin nuair a aimsíonn an fear seo scór.

you know it was great uh, great uh, ecstatic crowd there so yeah we're just happy to get the win get the bodies rested get the recovery in make sure we get the food and nutrition right and get the sleep right so uh, just yeah br bring it back down to earth and focus on that game I think it's Castown and uh, you know we played them a couple of years ago and they're a damn good side so we're gonna have to put up uh, to them as well you know